kalanbulon bɛ diɲɛ fan fan ne de y'o perezidanba ye ɛɛ an filɛ ka bɔ lani abidin ka ziyara la a ka san kelen an san fɔlɔ kalanden fɔlɔ taara a fa ka ziyara la k'a bɛ taa a fa ziyara an ko karamɔgɔ i se ka t'i fa ziyara pour que i ka t'i fa ziyara f'a ka dɔn e ye kalanden tigi de ye i ni kalandenw de bɛ taa a ko e aw ko ten yan an ko an ko ten ani promotion fɔlɔ taara o la ka taa fa kaburu ziyara an filanan labɛn a ko kalandenw a bɛ n kɔnɔ parce que n ye lagosi dɔw sɔrɔ ziyara fɔlɔ la wo nin tɔgɔ ni nin wari in bɛɛ n faso ma jɔ n bɛ faso jɔ an bɛ ziyara filanan kɛ a ye faso jɔ la an taara faso eh, eh, eh, ouverture la a jɔlen an taar'o dayɛlɛni na ɔ o de kɔfɛ sani ziyara ka se ala y'a ka kalifa minɛ o san kelen de tɛmɛna le 18 mai an ye labɛnw kɛ an taara kunjana an taara kaburu ziyara parce que n ko ten n ko ziyara ye kalanden de ta ye lani abidin ye fɛn min dilan ka bila ɔ n'a tɛ yen o de b'a entretenir entretien ye mun ye c'est à dire a dalen bɛ yɔrɔ min na ka taa dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ o de ye ziyara ye ka taa kunjana komi a dalen bɛ yen ka taa dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ mɛ sani a ka so ma a ye message di kalandenw ma kalandenw m'a faamu a ko kalandenw n bɛna taa n da kunjana a bɛ to ka taa bɔ yen a bɛ taga ka segin ka taa bɔ yen mɛ an bolo an bolo a bɛna taa sigi kunjana de mɛ ja y'a ja ale yɛrɛ b'a dɔn nin de don ɔ dɔn o ziyara an n'a balimaw y'a kɛ an n'a a ka dukɔnɔmɔgɔw y'a kɛ an n'a jɛɲɔgɔnw y'a kɛ lani abi ko a ka bon hakili ma mali dɔrɔn ma dɔnnikɛla pɛridi dɛ diɲɛ de dɔnnikɛla pɛridi lani abidin banna don min diɲɛ bɛɛ y'a dɔn ko dɔ ka kalifa minɛna bi ale dɔw yɛrɛ kumana olu ne wuli ka bɔ ameriki u ko ameriki sumayara dɛ faransi sumayara dɛ itali sumayara dɛ donc a bɛ dɔw la ko ala lani abidin tun tɛ dɔnnikɛla gansan ye lani abidin korona don dɛ a ko ko sani ka t'i sigi mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna o k'i hakili ta e yɛrɛ ka n'i yɛrɛ kalan k'a k'i yɛrɛ ye a kɛ yɛrɛ fɛn ko bɔ n'i yɛrɛ mun kɛ i b'o de ye ɔ an kɔni bi yan a ko larabu kalan de kun n'i yɛrɛ ye n'i kunna n'i yɛrɛ ye e de ye fɛntigi ye an bɔra ziyara la ziyara in kɛra cogo min na a ma dogo mɔgɔ la ala sɔnna lala ni abi denkɛ a ye den minnu to a kɔ yan n'o ye mɔmɛ lalabi n'a dɔgɔninw ye an n'an ka jama wulila yan k'an kun da kunyana kan ka taa ziyara kɛ jama bɔra fan bɛɛ fɛ segukaw bɔra motikaw bɔra sikaso nana côte d'ivoire nana donc an yɛrɛ ni kari wulila bamakɔ yan ka se a ka ca ni kari wolonwula ye donc ka taa ɲɛ da an karamɔgɔ in kaburu kan ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲin'a fɛ ka taa fara a ka somɔgɔw kan ka ziyara kɛ wa ala sɔnna ziyara kɛra hɛrɛ la ziyara kɛra hɛrɛ la donc an b'ala tanu kosɛbɛ donc weleweleda bɛ n bolo ka ɲɛsin bɛɛ de ma aw ka jija a ka na turabu kalan parce que a sira mɔgɔw ɲɛ ka yɛlɛ lalabi y'o sira de dayɛlɛ ka yira adamadenw na foyi tɛ se adamaden yɛrɛ mago dilan n'i yɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔ b'i nɛgɛn mɛ i yɛrɛ t'i yɛrɛ nɛgɛn dɛ n'i nana i ka dɔnni kalan jɛlen n'i y'a k'i yɛrɛ ye n'i ye mun ye o la o de y'i ta ye donc ne bɛ weleweleda de kɛ bɛɛ ma bɛɛ ka na turabu kalan lalabi taara mɛ lalabi ma ban a taara ka kalanbulon in to yan a taara ka kalanbulon in ɲɛmɔgɔw to yan a ye cɛ minnu former olu fana ye cɛ caman de former donc kalan bɛ yen kalan ma ban donc n bɛ bɛɛ wele a ka na kalan na. ne tɔgɔ ye baba sanusi danbɛlɛ ne ye lala ni abi den ka kalanden ye epi fana a ye n suwazi ka n bila mɔgɔw ɲɛ ka n kɛ alimami ye ko n ka mɔgɔw seli a ka kalanbulon kɔnɔ. bɔn ko dɔ y'o kɛ komi cɛ in kun tɛ kunfin ye a kun bɛ ko dɔn kojugu ko nataw a kun b'a dɔn ko minnu tɛmɛna a kun b'a dɔn bɔn kun min y'a to a ye ne kɛ alimami ye bɔn n bila kuma ala n ma se ka n kun b'a dɔn

ma d'a ma n'a bɛ ala bolo a t'a yɛrɛ sago la mɛ ziyara yɛrɛ bi kɛ mun kama ziyara bi kɛ mun kama mɔgɔ bɛɛ ti ziyara o mɔgɔ bɛɛ ti taa bɛɛ ti taa taa ti kɛ bɔ mɔgɔ bɛɛ ye taa bi kɛ taa bɛɛ bi taa bi taa kɛ bɔ mɔgɔ min ye o ye mɔgɔ min n'a ye sini ɲɛsigi ka ko dɔ dilan k'a bila donc maa minnu b'ale kɔfɛ n'olu hakili bɛ to ale la olu bɛ taa ale ziyara de ka taa bɔ ale ye k'ale lajɛ ɔ o ziyara in yɛrɛ tɛ ka t'i lajɛ ye ten ye dɛ o de ye o a y'a sɔrɔ a ye fɛn dɔ dilan k'a di u ma fɛn min n'u bɛ se ka baara kɛ ni o ye min b'a to bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la ɲɛnamaw bɛ nafa sɔrɔ a la maa minnu bɛ dugu ma olu bɛ nafa sɔrɔ a la bɔn o nafa in kama donc a y'an gila de k'an bila donc k'an ka taa ziyara kɛ a ye fɛn min an kalan min na an ka t'o kɛ ale ye pour que ale yɛrɛ ni ala cɛ bɛ se ka ɲa hali n'a sɔrɔ a ni ala cɛ ka ɲi an bɔra yan ala hɛrɛ la an sera yen ala hɛrɛ la an taara sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye lalabi dɔgɔninw ye ani lalabi somɔgɔw siriki berete fo ka taa se siriki yɛrɛ kɔrɔkɛw ma ani lalabi yɛrɛ bamuso fila an taara sɔrɔ u labɛnnen don ka kalandenw makɔnɔ an sera dɔrɔn u y'an bisimila ka ɲa kojugu bon an ye ziyara kɛ ka kurana kalan ne yɛrɛ de ye duwawu kalan tumana min na ala ye cɛba in ka kalifa minɛ a la an ye girinkajɔ kɛ an taara ka taa a sutara kuɲana ka segin ka na bamakɔ ne nana n da su kelen su fila a nana ne lawuli ka bɔ sunɔgɔ la ko alimami ne ko han ko sala i taara sirifikɛ lajɛ wa i bɛ sirifikɛ dɔn wa o ye sirifikɛ min ni a ni minɛna ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔ fila de ni taara ɲɔgɔn fɛ lalahabi sanba lalabi ani eh, eh, alifa hayidara mais gawusu kalilu bɛrite ale ni sanba lalabi olu sutarala kuɲana sirifikɛ nana sutara jelibugu kaburudo la yan de kumana min na a ye nin fɔ n ɲɛna n ko a ma n ko a karamɔgɔ ne ma taa sirifikɛ kaburu lajɛ mais n t'a yɔrɔ dɔn a ko n ka wuli a ka taa jira n na su fɛ a ko wuli n'i taara jelibugu kaburudo la i bɛ taa ka taa gudɔrɔn fan fɛ garabali bɛ yɔrɔ min na i bɛ don yen sirifikɛ kaburu bɛ a ma da ma a tilara ka n ta n tɛgɛ ma ka taa ni ne ye ka t'i jɔ sirifikɛ kaburu kunna ko yan de sirifikɛ kaburu de lalani abi den o y'a sɔrɔ a fatura a tile saba a ni sirifikɛ ninnu de fatura ɲɔgɔn fɛ n wulila dugu jɛra n ye n ka samara don n wulila n ye n tilen ka taa kaburudo in na ka taa lajɛ kaburu in yɛrɛ n'a sɔrɔ a bɛ yen wa n y'a sɔrɔ kaburu in bɛ yen tiɲɛ don a ye min yira n na o yɛrɛ yɛrɛ de don n seginna ka na sirifikɛw ka so ka n'u ka mɔgɔw ɲininka n ko ne ma deli ka se sirifikɛ kaburu la dɛ mais n ka karamɔgɔ de y'a yira ne la ne b'a fɛ k'a dɔn kabakuru dalen bɛ yɔrɔ min na kaburu min kunkɔrɔ fan kɛlen don ka simandeni k'a la yala o de ye sirifikɛ kaburu ye wa a somɔgɔw ko ko awɔ k'o de ye sirifikɛ kaburu ye o y'a sɔrɔ ale tɛ balo la dɛ o don de ne y'a dɔn k'a fɔ dɛ jaa jaa ale ye ne kɛ alimami ye jaa fɛn dɔw kun mago kun b'a la k'a kalifa ne la de karamɔgɔkɛ o don ni bi kuma bɛɛ n bɛ taa sirifikɛ kaburu lajɛ n bɛ taa n ɲɛ d'a kan donc nin bɛ fɔ bɔ quoi parce que ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ maa gide kɛnɛ ma ka tila k'a to dibi la k'i gide o tigi o ma sa donc an bɛ dugawu kɛ a ni silama fure bɛɛ ye yarabi ala ka yen suma ka tɛmɛ yan kan aw minnu b'aw ka baara la ala k'aw sabati ne tɔgɔ seku baba jara ne ye lalani abi den ka kalanden ye a ye cɛ minnu dilan k'u forme k'u kɛ karamɔgɔw ye ne seku b'o la inshallah bon alhamdulilahi rabi alamin an ɲuman taara ziyara la an ɲuman seginna ka na bamakɔ kalanbulon na yan i n'a fɔ lalani abi den ustaz gawusu kalilu bɛrite depuis a bɛ balolen an ye ziyara in daminɛ parce que an kun y'a daminɛ n'ale yɛrɛ fa de ye ɔ a ko ko sira de bɛ yen faut que sira in ka bɔ ɔ ala yɛrɛ sɔnna o ye ni bɛɛ ye ala ta ye ala yɛrɛ fana ala y'ale yɛrɛ fana minɛ ka taa da a fa kɛrɛfɛ donc toujours ziyara fana kɛra fila ye donc ziyara laɲini ye min ye dɔrɔn ka taa duwawu kɛ karamɔgɔ ye ka su su duwawu k'a ye ka tila ka an fana ka ɲɛnama duwawu ɲini a yɛrɛ fɛ inshallahu taala o de tun ye ziyara kun ye bon o kɔfɛ fɛn min ye kalanbulon ye kalanbulon initiative tɛ fila tɛ saba tɛ kɔnɔntɔn tɛ kalanbulon initiative ye fɛn kelen pewu ye pour que kunfinya ka, ka kunfinya kɛlɛ cogoya min na o de tun ye lalabi ka hakilina ye ka kunfinya min bɛ adamadenw na k'o kɛlɛ ka bɔ yen ka bana jugu bana jugu ni fantanya jugu k'o da k'o kantigɛ o bamuru de tun b'ale yɛrɛ bolo donc toujours ne bɛ appel mun lancer mali kɔnɔ mali kɔ kan cɛ muso denmisɛn ani makɔrɔba o de ye bɛɛ ka na ka dɔnni ɲini ka dɔnni dɔn i kalanna o o ni dɔnni tɛ ɲɔgɔn ye sira la i ye dɔnni dɔ fana dɔn o ni kalan fana tɛ ɲɔgɔn ye sira la toujours nin fila de bɛ ɲɔgɔn dafa o la n bɛ wele lancer bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka dɔnni ɲini ka dɔnni dɔn ne tɔgɔ usumani sisoko ne ye lala ni abi den ka kalanden lala ni abi den ale de ye cɛ dilan mansin ye anw kalandenw ani diɲɛ mɔgɔw lala ni abi den ka ziyara an t'a fɛ bilen ziyara in ka ban bilen dugukolo kan n'ala y'an ni to an'a ka san o san yira an na an b'a fɛ an n'a balimaw an n'a jɛɲɔgɔnw ani diɲɛ yɛrɛ de ka ziyara in kɛ fo a dayɔrɔ mɔgɔw n'o y'a dara jamana mun kan n'o ye gunjana ye fo sugu ka kiri ye gunjana dugukolo sanfɛ lala ni abi den ka ziyara la ani maa minnu tanyara a tanyara ka minnu sɔrɔ yen a faw an'a balimaw ani alisilamɛ suw an bɛ dugawu k'u bɛɛ ala k'u bɛɛ ala k'u hinɛ ala k'u kaburu nɔrɔ an minnu b'u kɔ ala ka hinɛ an yɛrɛw la k'an jurumuw yafa en fait n bɛ mun fɔ lala ni abi den ale ka ɲɛnamaya kun sirilen don tagabolo kelen kan o tagabolo kelen o de ye adamaden bɛɛ ka se ka fɛn dɔ dɔn ka fɛn dɔ kalan k'a dɔn k'a k'i yɛrɛ ye o kama kalanbulon in sigira a bɛ mɔgɔw kɔnɔ kalanbulon in wariko de don non wariko tɛ a nana kalanbulon in sigi de ka dɔnni di adamadenw ma bisabililayi o jamakulu de faralen filɛ ɲɔgɔn kan ka n'u kɛ kalandenw ye ka yiri bɔ a kɔnɔ k'a di mɔgɔw ma ka dɔnni bɔ a kɔnɔ k'a di mɔgɔw ma o mɔgɔw de faralen filɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ka kɛ kalanbulon ye o kalanbulon in kalanden ba caman de b'a bolo o mɔgɔ kelen tɛ yen ani mun jɛra k'a fɛɛrɛ kɛ ko ka wari sɔrɔ o tɛ yen a m'a fɔ maa si ye na ni sɛ ye a m'a fɔ maa ye na ni ba ye a m'a f'i ye woro kɛ saraka ye o tɛ a ka kalandenw na o kama an bɛ dugawu de kɛ ziyara in a kɛra kɛcogo min na ziyara in ɲana fo ka taa damatɛmɛ parce que mɔgɔw bolo k'a kun tɛna kɛ mun ye ala y'a kɛ a diyara ka tɛmɛ o kan an bɛ dugawu de kɛ an n'a balimaw san o san an n'u kɛnɛ ka ziyara in kɛ ɲɔgɔn fɛ fo diɲɛ k'a lakana